O de la Ala yɛrɛ ko an ma wafi anfusikum afala tubsirun ko yala an ɲɛ t'an yɛrɛ la wa yala an tɛ layɛli kɛ ka taa an yɛrɛ ma wa adamaden sani ka taa yɔrɔ jan i yɛrɛ layɛ an delila k'a fɔ aw ye an ko recherche kɛlaw bɛ ka recherche kɛ ala mana isara kɛ fɛn fɛn la n'a ye kɔrɔli kɛ ka taa fɛn fɛn ma i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ ka recherche k'o la u bɛ t'a sɔrɔ kabako dɔ b'o kɔnɔ o de la adamaden ye kabako belebeleba de ye ala ka danfɛnw na an delila k'a fɔ yan nɔ an ko tɛgɛ min filɛ nin ye ni ala y'a da anw ɲɛna ko civilisation de ye i k'i sigi ka dumuni kɛ ni kuyɛri ye walima fɛn wɛrɛ ye an m'a fɔ a haramuyalen don dɛ mais i k'a dɔn k'a fɔ barika de bɛ tɛgɛ la ka d'a kan tɛgɛ mana don dumuni na a bɛ dumuni yɛlɛmani teliya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ma se i ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka o la i yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ fɔ ko kan'i bolo k'a la ko sinɔn k'a bɛ kumu joona or que i bɛ kuyɛri k'a la i b'a sɔrɔ a tɛ kumu o b'a yira k'o bɛ dɛmɛ dumuni yɛlɛmani de la i kɔnɔ wa u taara recherche wɛrɛ sɔrɔ tɛgɛ dɔrɔn de ye nin ye dɛ u taara a sɔrɔ numan bolo ani kini bolo u tɛ kelen ye subhanallah or que sariya y'anw yamaruya ko n'an bɛ dumuniw kɛ n'an bɛ fɛn ɲumanw kɛ an k'u kɛ n'an kini bolo ye ko n'an bɛ ko sɔbɛlenw kɛ ko minnu ni mɔgɔw bɛ ɲigin a la i komi i taara ɲɛgɛn na i b'i kɔ ko k'i k'a kɛ n'i numan bolo ye n'i b'i yɛrɛ saniya u taara a sɔrɔ ja mikɔrɔbu minnu filɛ nin ye banakisɛ minnu filɛ nin n'i y'a dɔɔni toni i kini bolo kan a bɛ don farisogo b'a ta yɔrɔnin kelen mais numanbolo filɛ nin ye hali n'i ye baji fa mikɔrɔbu la k'a bɔn a kan a tɛ don o de la i b'i kɔ ko ni numanbolo ye mikɔrɔbu tɛ segin ka taa i yɛrɛ ma mais n'i b'i kɔ ko ni kinibolo de ye ni ala ka lajarabi tɛ n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ ka bana lase i yɛrɛ ma o de la o n'o fɛn wɛrɛw sariya ko k'an ka kinibolo utiliser min na a k'a la n'a ko numanbolo ka kɛ yɔrɔ min na a kɛ o de la i bɛ taa ala ka kabako sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔna la an b'o ala tanu alihamudulilayi rabbil alamin min y'an fisaya ka tɛmɛ danfɛn caman kan o kɔfɛ an bɛ seli ye ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam ciden min don a cira don min na a y'a sɔrɔ jogo ɲumanw falen b'a la a ye jogo ɲumanw ta ala y'a labɛn walasa a bɛ se ka cidenya in ta cogo min na o de la ala y'a tanuni min kɛ a m'a tanu ko waribatigi don ko mɔgɔba don dɛ a y'a tanu jogo de kan a ko wa innaka la ala khuluqin azim i bɛ jogoba yɛrɛ de kan e jogo ka ɲi mɛ bi n'i kɛra jogo jugu ye nafolo ka k'i bolo dɔrɔn an b'i kɔ n'i kɛra jogo jugu ye jɔyɔrɔ ka k'i bolo dɔrɔn an b'i kɔ balimaw tɛ ɲa la dɛ jogo ala kira sallallahu alaihi wa sallam a y'o de fɔ innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ale cira a ka jogo ninnu fa de k'olu dafa jogow tun bɛ yen nɔ makankaw tun bɛ yen nɔ jogo ɲuman tun dɔnnen b'u la o e ala kira sallallahu alaihi wa sallam jogo min tun b'a la k'a ka ɲi o y'a sɔrɔ a ma kɛ ciden ye o mɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn a la k'a fɔ ko tiɲɛfɔla don dannayamɔgɔ don o n'o jogo wɛrɛw hinɛ tun bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛw o de la silamɛya daminɛ nana ninnu jogo ninnu de kan ka adamadenw su ka ko la fɔlɔ k'i jogo ɲa sanni a ka f'i ma seli sanni a ka f'i ma sun sanni a ka f'i ma hiji nin kɛ nin kɛ mɛ o kɔrɔ tɛ ko silamɛya ye jogo dɔrɔn de ye dɛ ka d'a kan seli filɛ nin ye a b'i ɲa de ka taa ni mun ye ka taa n'i ye jogo ɲumanya la ala yɛrɛ de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ koyi n'i b'a fɛ jogo ka ɲa k'i ka seli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi seli de bɛ adamaden bali ka bɔ kojugu ni ko nɔgɔlenw ko kɔniyalenw seli de b'i bali ka bɔ ninnu bɛɛ ma o de la ni ala ko k'an ka seli a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ n'a ko an ka sun fɛn dɔ de bɛ yen an bɛ ala deli ala k'an nafaamuya an ka diin na k'a ɲini ala fɛ sahaba minnu n'u dilanna ka di ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam

ala ye minnu kɛ nabiɲuman ye i bɛ t'a sɔrɔ olu ye ala ka jɔn sugandilenw don olu ka ɲi ani tiɲɛfɔlaw n'i kɛra tiɲɛfɔla ye n balima o i ɲana dɛ ka d'a kan ala kira ko hadisi kɔnɔna la sallallahu alaihi wa sallam a ko tiɲɛfɔ bɛ adamaden sama ka taa baara ɲuman kɛ de ma wa baara ɲuman kɛ fana b'i sama ka se mun na arijinɛ ma a ko mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'i bɛ kɛ tiɲɛfɔla ye fo ala ka t'i sɛbɛn sanfɛla la ko karisa ye tiɲɛtigi de ye ka tila k'a jigin dugukolo kan mɛ aw k'a la n'i kɛra nkalon e karisa de y'a fɔ cɛ kana nin baro fɔ mɔgɔ ka d'a kan i bɛ kɛ nkalontigɛla de hali denw tɛ da i la n'o bɔra ye gurupu sabanan o de ye sahidiw ye minnu n'u ye jihadi kɛ ala ka sira kan u b'a fɛ ala ka kumakan dɔrɔn de ka kɔrɔta ala ka diinɛ ka wuli sanfɛ n'o bɔra yen nɔ ala ka jɔn ɲumanw an bɛ ala deli ala k'an kɛ jɔn ɲuman ye o de la ala y'a ka ciden an'a ka jɔn ɲuman dɔ lawuli u ka taa yatimɛden fila ka t'olu ka kogo jɔ u ka nafa dɔ b'a kɔrɔ walasa mun na mɔgɔw kana na u nafa ta ka d'a kan mun na wa kana abuhuma saliha u fa tun ye mɔgɔ ɲuman de ye ɲumanya ka di bɛɛ ye i kɛra kafiri o i kɛra fɛn fɛn ye ɲumanya ka di bɛɛ ye an bɛ ala deli ala k'an ɲa i komi a ye ninnu ɲa cogo min na an balima o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka ko waati sera dɛ komi adamadenw bɛ ɲina kɔnɔna la ɔ an tun kumana an ko mahadi o bɛna bɔ isa o bɛna jigin alehi salam dajjal ale bɛna jigin an balima a y'a hakili to dajjal la ciden tɛ yen nɔ n'a cira n'a ma a ka mɔgɔw lasiran dajjal ka fitina ye ka d'a kan ale bɛ fɛn minnu kɛ tiɲɛ tɛ mɛ adamadenw ɲɛkɔrɔ i b'a ye tiɲɛ de la a bɛ taa nin de y'i fa ye yan nin de y'i mɔkɛ yan i b'a fɔ awɔ a kaburu a b'a fɔ wuli o bɛ wuli yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ sina k'a fɔ a ye n den mɔden ayiwa tugu a kɔ dɛ a bɛ tiɲɛ de kɔ k'a sɔrɔ min wulila o t'o ye dɛ min wulila o t'o ye mɛ e ɲɛ kɔrɔ i b'a ye ten o de la a bɛ na bugurijɛ la a b'a yɛlɛma ka kɛ sanu ye a b'a fɔ sanji ma jigin nin bɛɛ ye fitina belebelebaw ye a bɛ tile bi naani de kɛ dugukolo kan ɔ isa mana jigin isa bɛ san wolonfila kɛ dugukolo kan a bɛ ka ala ka diinɛ kɛ a bɛ ka jɔnw wele ka taa ala ma a yɛrɛ bɛ ala bato la a bɛ taa hiji la ɔ isa a bɛ dajjal ɲini f'a bɛ t'a ye a bɛ sina ka yeele komi kɔgɔ bɛ yeele ji kɔnɔ cogo min ɔ isa bɛ sɔrɔ ka dawa wɛrɛ daminɛ n'o ye yajuju ni majuju olu fana bɛna bɔli daminɛ kɔji minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kɛli kilo kilomɛtiri bɔ i bɛ t'a sɔrɔ ninnu mana na k'u da biri a la kun laban mana na olu b'a fɔ anw hakili la ji tun bɛ nin yɔrɔ la koyi ka d'a kan ninnu y'a bɛɛ min ɔ ala bɛna ninnu na halaki ka n'u ta ka bɔ dugukolo kan ni kɔnɔ belebeleba dɔ ye olu kanw bɛ komi ɲɔgɔmɛ ka n'u ta ka taa n'u ye ka t'u fili ka sɔrɔ ka sanjiba dɔ lajigin o sanji bɛna ka dugukolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ so tɛ yen nɔ ko sanji tɛ don o de la barika bɛ jigin dugukolo kan isa bɛ balo de kan ka taa hijiw la f'a fana bɛna fatu alehi salam balima n'o bɔra yen nɔ an ka bi ta bɛ minnu kan o de ye kasfu kasfu bɛ komi cunni de i jɔlen dɔrɔn fɛn dɔ ka sina ka cun n'i ye ten ka taa a bɛ komi an b'a fɔ tremblement de terre min bɛ kɛ n'a bɛ fɛn kunu ka taa i b'a ye a bɛna kɛ masiriki ni magribi la ani jaziratil arab yɔrɔ saba ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a tɛ k'a fɔ ko fɛn fitinin don ko ye nin bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a baro bɔ ka d'a kan mun de don fɛn belebeleba don i bɛ sina ka dugu kuturu de ye dugu bɛɛ a bɛ sina ka tunun ten Ka kunun ka jigin o y'a bannen o de la ala kira sallallahu alaihi wasallam a kelen ka nin ɲɔgɔnnaw fɔ ayisa k'a ma ko o tuma ko silamɛ minnu b'a la ɛ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ni ŋaniya de bɛɛ lajɛlen bɛ wuli tun bɛ min de kan ka d'a kan halakiliw bɛna tuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ mumini b'a kɔnɔ ɔ mɛ lahara jɔ don na bɛɛ bɛ wuli a wuli cogo la o de la nin kasu minnu bɛna kɛ a bɛ kɛ kɔrɔn ni tilebin ani jaziratul arabi n'o ye arabu ka dugukolo yɔrɔ ye a bɛna kɛ yen nɔ an balimaw nin ye fɛn ye fɛn dugukolo bɛɛ lajɛlen mɔgɔw bɛ nin lakali n'a kɛra yɔrɔ min na olu b'o lakali la i bɛ t'a sɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ kɛ u b'o lakali la dɔwɛrɛ bɛ kɛ n'o kɛra tumana min na taamasiyɛn wɛrɛ bɛna bɔ n'o de ye tile bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tile kɔni don o don a bɛ ka bɔ kɔrɔn de fɛ ka na anw fɛ n'o y'a bɔyɔrɔ ye mɛ ni nin waati sera i bɛ t'a sɔrɔ tile bɛna bɔ a binna yɔrɔ min na tile bɛna bɔli daminɛ yen de dɔnnikɛlaw y'a fɔ k'a kan ka tile saba ɲɔgɔnna kɛ a bɛ ka bɔ walasa bɛɛ lajɛlen k'a taamasiyɛn ka d'a kan n'a y'i sɔrɔ sunɔgɔ la e tɛn'a dɔn ɔ ni dugu jɛra n'u ko e ma ko bi tile bɔra nin de la ɔ sini i bɛn'i sigi k'a kɔnɔ o o de la a bɛ bɔli kɛ a binyɔrɔ de la n'o bɔra tuma min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ a bɔcogo kɔrɔ la taamasiyɛnw bɛ ka gɛrɛ adamadenw bɛ ka siran o kɔfɛ ala bɛ daaba dɔ labɔ o daaba in bɛ kuma adamadenw de fɛ a bɛ yaala dugukolo yɔrɔ bɛɛ kan tukallimu nas nin bɛ kuma adamadenw de fɛ riwaya dɔyifu dɔ bɛ yen nɔ k'ale ka kuma k'o ye de a b'a yira nin ye silamɛ ye nin ye kafiri nin ye silamɛ ye nin ye kafiri ala kɔni y'a yira kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ kuma n'o bɔra yen nɔ fana tasuma bɛ na nin tasuma in a bɛ adamadenw fara ɲɔgɔn kan de a bɛ adamadenw gɛn de i b'a ye bɛɛ bɛ ka boli ale bɛ ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan sami dugu de la ka d'a kan o de ye ardul mahsar a bɛ komi diɲɛ bɛ na wuli dugukolo yɔrɔ min kan o de ye sami dugu ye wa ala kira ka fitinaw fana fɔli la sallallahu alaihi wasallam i bɛ t'a sɔrɔ iran irak sami dugu ninnu yɔrɔ in de ye fitina ye an yɛrɛ k'a lajɛ hali an ka diɲɛlasigi na bɔmu minnu cira bɔmu jugu na a bɛɛ bɛ ci azi fɛn ninnu de kɔnɔna na nin tasuma ye a bɛ adamadenw gɛn de ni adamadenw bɛ ka taa u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛɛ i mana don yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ don yen ɔ n'i taara i da ka sunɔgɔ a fana b'a jɔ fɔlɔ n'i y'a kɛ cogo min na a b'i kɔnɔ ale kɔni b'i kɔ de fo k'aw lase yen fɛ an balimaw kabako de don dɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la o ni nin fana kɛra min bɛ na o kɔfɛ fiɲɛ sumalenni dɔ bɛ na nin fiɲɛ sumalen o de bɛ na mumini man'a sama a bɛ kɛ komi mura bɛ mɔgɔ sɛgɛn cogo min na o mumini ninnu a b'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ten mɛ kafiri i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ banaba bila olu la a bɛ digi olu la kosɛbɛ ɔ ninnu bɛ to dugukolo kan tantɔ an y'a fɔ n ko tile bɛ bɔ mɛ ni tile bɔra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ adamadenw bɛn'a dɔn sisan nɔ ko lahara jɔ don ko a sera ka d'a kan taamasiyɛnbaw bɔra o de la o yɔrɔ mana kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn mɛlɛkɛw b'u ka sɛbɛnni fɛnw bila ka d'a kan olu b'a dɔn labɛn sera fɛn tɛ yen nɔ dugukolo kan bilen ko i ye kojugu kɛ k'a fɔ n tubira u k'a sɛbɛn karisa ye nin kɛ o tɛ yen ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tubi bɛ datugu mɔgɔ ɲɛ cogoya fila fɔlɔfɔlɔ ni ni bɛna bɔ ni ni sera ngɔnɔ na halakili sere ma tuma min na e ko k'i bɛ tubi o tubi tɛ minɛ a filanan o de ye ni tile bɔra binyɔrɔ la don o don e ko k'e bɛ tubi o tubi tɛ min nin de ye kabako fɛnw ye ni fiɲɛ nana ka silamɛ bɛɛ lajɛlen faga a bɛ to dugukolo kan mɔgɔ si tɛ yen nɔ ni kafiriw dɔrɔn tɛ kuranɛ bɛ yɛlɛ ala ka diinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ ni alikaba min filɛ nin ye yɛmɛnen dɔ bɛ taa ala kira y'a mankutu fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a senkala ka misɛn a sanfɛla ka bon ko nin tigi bɛ taa ka taa alikaba k'a wɔrɔ de a bɛ alikaba ci biriki biriki k'a bɔ ɲɔgɔn na pewu o b'a sɔrɔ silamɛ foyi tɛ dugukolo kan bilen kuranɛ fana bɛ yɛlɛ dɔnniw bɛ bɔ yen nɔ adamadenw bɛ to ten tɔ dɔrɔn nin ye kabako de ye an balimaw ala kana nin wuli an ɲɛna ka d'a kan n'a wulila mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna i tɛ silamɛ ye ɔ nin de ye ala ka kabako belebeleba minnu bɛna kɛ n'a bɛ fɔ olu ma alamatul kubra olu de ye ninnu ye an balimaw ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan tumana min na ardul mahshar la n'o bɛ kɛ sham dugukolo kan i b'a ye buru bɛ sɔrɔ ka na fiyɛ ni buru fiyɛra i bɛ t'a sɔrɔ cɛ dɔ de don a bɛ k'a ka ɲɔgɔmɛ lamin baji la o pere de b'a mɛn o bɛ sina ka sa ka d'a kan kan in bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin de fo ka bonya ka taa o la mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ k'a mɛn i bɛ sa i bɛ k'a mɛn i bɛ sa i bɛ k'a mɛn i bɛ sa fo adamaden bɛɛ lajɛlen israfil ale de bɛ buru in fiyɛ a kan ka bon ni mɔgɔ min dalen t'a la a ye taa dɔnnikɛlaw ɲininka tulo filɛ nin ni son bonyana tulo ma a b'a pɛrɛn wa e bɛ sa ka d'a kan a bɛ se ka joli jigin i kun na a ye taa ka t'u ɲininka ɔ son min bɛ bɔ n'o ye anw yɛrɛ ka sonw ye ko n'olu bonyana olu bɛ se k'i faga janko n'a fɔra ko ala ye mɛlɛkɛ bila u ka pɛrɛn mɛlɛkɛ min ni buru b'a da la depi ala kira cira yɔrɔ min na dɔrɔn a ye buru ta k'a don a da la ka d'a kan ko lahara jɔ don sera anw de b'a la ko hali bi ee an bɛ san waa kelen balo nin kɔfɛ sa ee an bɛ san kɛmɛ balo ɔhɔ k'a sɔrɔ e ka lahara yɛrɛ ye n'e sara dɔrɔn e ta wulila e bɛ mun wɛrɛ jɔ mɔgɔw k'a balo kɛ ɛ an b'a la ko mali mali kura mali kura aw yɛrɛ k'a la a tɛ ka kɛ mɔgɔ caman kɔfɛ yan ko mɔgɔw bɛ ka sa don o don jɔnni bɛn'a diya dɔn anw na ee yan bɛna kɛ pari yɛrɛ yan bɛna kɛ ameriki ye e b'a ye wa e t'a dɔn ne b'a ye ne t'a dɔn ne b'a ye o nata fu bɛ mun ɲa i ka yɔrɔ in nata i ka don i ka arijinɛ kɔnɔ o de y'i ka likisi bɛɛ lajɛlen dan ye a fɔra eh, yɔrɔ min ma lahum fiha ma yashaun fɛn fɛn ka di i b'o sɔrɔ a kɔnɔ ka tila k'a f'i ye fana khalidina fiha abada i bɛ to a kɔnɔ i dumuni

an b'a tanu su ani tile o kɔfɛ ka seli ala kira kan salalahu alayhi wa sallam ciden min n'ale de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ale de bɛ ala dɔn fana ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ ala deli ala k'an kɛ tuguna ye a kɔ ya rabbal alamin an balima o kɔfɛ buru in bɛna fiyɛ n'o de ye ala ko wa nufika fi suri fasa'iqa man fi samawati wal ard illa man sha allah ko buru bɛna fiyɛ ni buru fiyɛra a bɛɛ lajɛlen bɛna sa ka d'a kan buru in kan bɛna bonya a bɛ bonya a bɛ bonya f'a bɛ taa sankolo la mɛlɛkɛ minnu fana bɛ k'a mɛn olu fana bɛ ka sa u bɛ ka sa u bɛ ka sa fo ala yɛrɛ ko mɔgɔ minnu bɛ to yen fɔlɔ an ɲɛ bɛ mɛlɛkɛba fɛn o fɛn la a bɛɛ bɛ na sa saya yɛrɛ bɛ tila ka na sa n'o ye malakal mawuti ye ale min bɛ na niminɛ kɛ ɔ n'a tora ale kelen de ɔhɔ jɔni tora a ala a tora ne ne de ye ɛ ne m'a fɔ n ko mɔgɔ si tɛ to dugukolo kan ne m'a fɔ kullu shay'in halikun illa wajha ne m'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ halaki fo ne kelen ka d'a kan ala tun kɛlen ka dugukolo ta fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna u t'o la mɛ a kɛlen ka nin aya fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ halaki fo n'a kɛra ale ala ye u y'a dɔn k'a fɔ olu sen bɛ saya la o de la a bɛ ta ka taa a yɛrɛ ni minɛ ɔ mɛ nin saya min filɛ nin ye lahara jɔ don na ala bɛ na nin da arijinɛ ni jahanama cɛ k'a da k'a kɛ i komi bagan k'a kantigɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye saya tɛ yen bilen i bɛ tɔɔrɔ cogo o cogo i tɛ sa wa i ye nɛɛma sɔrɔ cogo o cogo i tɛ sa a y'aw hakili to a la dɛ k'a fɔ ko n bɛ nɛɛma kɔnɔ nɛɛma bɛ se ka mɔgɔ faga dɛ ka d'a kan adamaden n'i ye sukaro dun k'a ka di walima di dun k'a ka di hakɛ de b'a la n'i tɛmɛna dɔrɔn a b'i faga o cogoya kelen na tɔɔrɔ fana bɛ se ka mɔgɔ bɛ se limiti dɔ la dɔrɔn i bɛ sa ɔ n'i m'i hakili to nin na nin ye ala ka nɛɛma de ye ibrahima alayhi salam o de la a kɛlen ka fili tasuma la ala ko tasuma ma ya naaru kuni bardan wa salama n'a tun ma salamu fɔ ka fara bardu kan a tun b'a faga ka d'a kan sumaya tun bɛ ibrahim ja de mɛ a ye kisi fara a kan o de la saya in bɛna da a fila bɛɛ de kama arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw tɛ sa wa jahanama kɔnɔ mɔgɔw tɛ sa o de la ni arijinɛ nana datugu ka jahanama datugu a bɛ f'u ma khuludan bila mawuti mɔgɔ minnu bɛ bɔ tasuma la olu bɔra mɔgɔ minnu bɛ don yen fɛ olu donna k'a bɛɛ ban san tasuma kɔnɔ mɔgɔw tora tasuma de mɔgɔ si tɛ bɔ bilen ala bɛ sɔrɔ ka tasuma datugu Ka d'a kan hami tun b'u bolo walima nata tun b'u la ko dɔɔni peut-être an bɛ ka Ala deli u y'a kɛ kule ye k'a kɛ kule ye k'a kɛ kule ye u bɛ ka Maliki wele u bɛ ka Ala wele u ma jaabi o kɔfɛ u b'a fɔ k'an ka mankun ko peut-être an hinɛ bɛ don a la peut-être a bɛna an jaabi u b'o fana kɛ Ala bɛ u to ten tɔ a t'u jaabi o de la a fɔra sawaun ajazina am sabarna a fila bɛɛ ye kelen a y'aw pɛrɛn-pɛrɛn o a y'aw kule-kule o aw sabalila o a bɛɛ ye kelen ye jahanama in kɔnɔna la mɛ aw k'a la n'anw wulila sisan nɔ ka kule-kule ko maliyɛn bɛɛ kule-kule la an bɛ se ka perezidan lawuli i mana kɛ cogo o cogo ka d'a kan adamaden ka kule-kule a man ɲi mɔgɔ ma n'an ye tɛgɛrɛ fana fɔ i ko an bɛ se k'i sigi bɛɛ bɛnna ko karisa ka sigi a tɛ nin wa an ye kalo wɔɔrɔ kɛ sɛgɛn la an b'a a kun nɔfɛ wa ka d'a kan an b'a fɛ ɔ mɛ n'a sɔrɔ a kɔntɛrɛ tun don i bɛ t'a sɔrɔ o don e m'a ye minnu b'a kɔntɛrɛ la a kɔntɛrɛ la olu bɛ ka mun de kɛ n'u bɛ kɔntɛrɛ la u bɛ mun de kɛ u b'a eseye jama bɛ se ka wuli fɛn min kama hali batɔn gosili ma k'o yɔrɔ walasa a ka fɔ ko ni mɔgɔ bɛɛ sara ɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli u bɛ bɔ ka bɔ karew kɔnɔna la a bɛɛ kɛkun y'o de ye u bɛ fɛ ka jama de lawuli ɔ jama ala ka sira t'o la tɛgɛrɛ m'a lasigi wa hawa si t'a lawuli fana an bɛ ala deli ye ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma nin ye lahara jɔdon taamasiyɛnw ye an bɛ ala deli ye ala kana taamasiyɛn ninnu k'an ɲɛna ni taamasiyɛn min bɛ k'i ɲɛna i kan ka ala deli la o ye ni isa jiginna yajuju ni majuju ninnu salen kɔfɛ sanji min bɛ jigin o kɔfɛ ala ko ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tuuba bɛ mɔgɔw ye minnu mana balo o waati la ka d'a kan silamɛya bɛna jɛnsɛn dugukolo bɛɛ kan o kɔfɛ de sitanɛ bɛ tila ka wuli tuguni ka na ka na a ka kow daminɛ tuguni ka mɔgɔw lafili ni taamasiyɛn tɔw bɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw kafo ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ ya rabbal alamin